moni moni moni lero lachitatu pa 4 february chaka cha 2026 ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates a news zikuluzikulu uh, zomwe zikuchitika pa dziko lapansi pano amwene tiyambire ndi ku irani eh ku irani kumeneko anthu akukhala mwamantha sakudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani kapena chichitike ndi chani eh, tidanena kuti dziko la iran um, likutchalenja dziko la america kunena kuti china chilichonse chimene mupange ifeyo tibweza ndipo kukhala nkhondo yoopsa kwambiri interview yomwe mtsogoleri wa dziko la iran makamaka um, uh, nene kuti supreme leader ayatola analankhula ananena kuti ngati America ingapange attack Iran kukhala regional war ee kuti iwowo ayamba kupanga attack ee wina aliyense amene amayenda ndi America mu region iyo and ma allies awo ajoina nde ikhala regional war mmene anayitchulira iyeyo koma ngakhale alankhula zimenezi ee America ndi military yake Adakali ku Iran. Adakali kufupi ndi Iran, titero eti? Adakali pamadzi pamene pali aircraft carrier ija komanso pamene eh, kuli ndege zambirimbiri za nkhondo. Ndiye china chopatsa mantha chimene chachitika ndi chonena kuti America inapanga announce kuti akambirana a, ilipo njira yokambirana ndi Iran. Ok, ndipo a anthu ku Iran amayembekeza kuti ah, kapena ndiye kuti mwina zinthuzi siziyipa iyayi, zinthuzi zithera mokambirana. Ok, and tili pamenepa dzana kwapezeka kuti ku Iran kuja kwaphulika zinthu eh, ma explosions Eh, explosion ina inachitika ku dera lina limene lili pafupi ndi gombe kapena kuti poti eh, and uh, ma explosion amenewo anachitika ku potiwo nthawi imeneyo nkuti asilikali a, a iran akuyembekezera kupanga uh, ma exercise then kunachitika explosion imeneyi ndipo aliyense samadziwa chikuchitika ndi chani anthu kukhala mwa mantha ndithu eh, chifukwa inali explosion yayikulu mapeto ake boma la iran linalengeza kuti iyayi eh, kumene kujako idali ngozi eh, ya, anali ma gas explosion Komanso kunyumba ina, building ina yaikulu, kumene kumakhalanso kukumveka mphekesera yoti kumakhala mmodzi mwa atsogoleri a asilikali a a Iran, kunachitikanso explosion ndipo munthu mmodzi anaphedwa kumenekoko ndithu and palibe akudziwa kuti kodi zimenezo zachitika bwanji kapena zayamba bwanji and boma la Iran linanenanso kuti iyayi inali ngozi, anali ma gas explosion. Tsopano dzulo um, kwachitikanso moto woopsa kwambiri. ku msika wina waukulu ku Tehran kumeneko, kumene kumakhala ma ma shopu ambirimbiri and unali moto woopsa kwambiri umene wachitika kumeneko and zikudabwitsanso kuti kodi izi zachokera kuti? and dzulo ino ndiye latest usiku wangothawu america ndege zake ma fighter jet aombera ndi kugwetsa drone imodzi ya iran Drone imeneyi akuti imauluka kulowera kapena kulunjika kumene kuli aircraft carrier ya America kuja. Samadziwa kuti drone imeneyi ikupita kuti kapena cholinga chake ndi chani koma ndithu anaona drone ikubwera towards the aircraft carrier ndipo America inapanga activate defense kugwiritsa ntchito ma fighter jets anayiombera drone ija nkuigwetsa. zimenezi ndi za latest ndiye aliyense padakali pano sakudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani kapena chichitike ndi chani. paja trump amakamba zomwezo ku venezuela maduro tikambirane maduro tikambirane atapanga build pamene paja mapeto ake anapezeka kuti anali akugula nthawi ee anali akugula nthawi kuti alowe mmene muja maduro uja kuona ngati kuti zinthu zitha mokambirana. mukuonatu eh, ndiye padakali pano ku, Vene, uh, ku iran anthu ali ndi mantha anthu ali tcheru kuti kodi chichitike ndi chani ife mukuganiza kwathu mu analysis yathu tinanena kuti donald trump adaopseza kale watumiza kale asilikali ambiri zida zambiri Tikukayikira kuti zida zimenezi zingangonyamukapo basi kumabwerera osapanga kena kalikonse. Tikukayikira chifukwa wafika kale, aopa kunyozeka. Chinanso chimene chimamupangitsa Donald Trump kukhala irrational, amayenderanso news zimene zikuchitika ku America. Eya, ngati ku America news sizikumuyendera bwino, ma headlines onse akungokamba zinthu zosamkomera, amatha kupanga chinthu china chake ncholinga choti asinthe ma headlines a news. Izizi kutengera ndi mmene amene amamtsatira Donald Trump ulamuliro wake there is a pattern ndithu. wakhala akupanga zimenezi kumudzi ngati kwavuta nkhani yakuti yakuti yakuti ikumusowetsa mtendere amatha kulankhula zinthu zina zake kapena kupanga zinthu zina zake kuti nkhani zija zisinthe izi ziyiwalike anthu ayambe kukamba nkhani zina nde padakali pano kumudziku kuli nkhani zambiri kuli nkhani za ice kunali ma demonstrations kunali strike zomwe anthu adaziyiwala komanso kwatuluka ma files ena okhuzana ndi za Epstein zija ayaa mkulu amene ana um, anamangidwa kamba kopanga organize anthu amphamvu kwambiri atsogoleri osiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana kuti adzigona ndi tiana ting'onoting'ono Kwatulutsidwa ma files ena amene muli nkhani zosiyanasiyana kuphatikizaponso nkhani za Donald Trump. Ndiye pamene anthu ayamba kukoka nkhani zimenezi, kusintha focus yawo kumakamba nkhani zimenezi, Donald Trump nthawi zambiri amapanga zinthu zonena kuti anthu nkhani zimenezi asiye kaye azikamba nkhani zina. Eya, ndiye tidikirebe kuti chichitike ndi chani. Tili ku America komweko, a nkhani ina ndiyonena kuti America yatsimikiza kuti sopano atumiza asilikali ku Nigeria. mm sopano ku Nigeria kuja adakaponya mabomba kunena kuti akulimbana ndi ma Islamists amene. amene eh, amapha akhristu kapena kupanga abduct akhristu tsopano atumizako asilikali amene achokera ku besi yawo ya ku africa komweko apita ku nigeria kukathandiza ah, asilikali a dziko la nigeria Update yathu m'mawa uno ndimalize ndi nkhani yokhuza ku Mozambique mm iyi ndi opinion eya ku Mozambique kwachitika ma floods oopsa kwambiri amene apha anthu komanso awononga katundu ochuluka ndikupanganso displace anthu ambiri maiko ambiri oyandikana ndi Mozambique um, makamaka South Africa komanso Angola, atumiza zithandizo zosiyanasiyana ku Mozambique zothandiza anthu amenewa amene akhudzidwa ndi madziwa. Malawi ndi neba wa dziko la Mozambique. Tikufunitsitsa titawona dziko lathu, boma lathu, litapangapo kanthu kuthandiza anthu aku Mozambique. Tili ndi chimanga sopano, chakudya chambiri, boma lathu litha kutumizako zinthu ku Mozambique kuthandiza abale athu amene akhuzidwa kwambiri ndi ma floods amenewa. Izi zitha kukhala zinthu zabwino kwambiri. Zikomo kwambiri.